Do not forget to like the video, subscribe if you have not, and also click on the bell icon to stay updated on all the happenings. Bye for now. Ọlaneze
akwa ka akwa onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbara ọla bụ ọgwụ mmụọ bịara o nwere ive m sị ka m bịa ka m kwuo ive m bịara ka m kwuo na social media m bụ na ịma na igbo bụ igbo igbo bụ be anyị ndị igbo be anyị fa na-amara ife fa nwere ndị igbo a na-amara ife fa nwere mana mgbe ive ya afịaba alụ mgbe ahụ onye ahụ ebigharịba aka mgbe onye ji wee mara ive a na-ekwu ọ bụrụkwa na bụ onye afọ ofe ilukwa na o nwere onye ọ bụ ka e ebujekwa ya ịma na anyị adịghị ejisi ike ekwu okwu mana ịfụkwana ala ka anyị bata online o nwere ive anyị na-ekwu anọ m na phone m one day mmadụ weta phone sị m na o nwere one guy kpu okpu red ji phone do video wee sị na ndị dibịa na-eme mkpọtụ na Facebook ndị pastor na-eme mkpọtụ na Facebook mana onye sị na o nwere power ya kpọpụta maazị Nnamdi Kalu na nga e wee marụ na onye ahụ nwere power afụrụ m the message achọrọ m ka m kpọọ the guy ka anyị tinye betting mana m amalọ ka m esi nweta the guy maka na ọ kpọrọ number ya na the one and ịma na a tụsaa message onye anụ onye anụ onye anụ onye postu onye onye postu onye so onye posturu sị na o jirọ contact ya m gbaa brake mana ekwuru m sị na ọka mgbagba nke a anyị ana abụlọkwa m chukwu mmadụ ka m bụ mana ọ through mmadụ ka chukwu ji alụ ọrụ anyị dị na nkwa nkwa anyị dị na nkwa kiri gwogwo already o tewokwa anyị kpebekwa ka nwanne anyị nọ na nga pụta mana m akabeghị ya uchu mana n'ime last week niile na last two weeks ewere ya as personal issue o nwere vidio nke anyị send na net mana o nwere ka naijiria lodo o nwere ụdị ife ị post achụba ka e gbuo unu ya eji okwu m na-ekwuga anọkata postu yarịa ya postu yarịa ya postu e postu e postu e postu e mgbe nwa m kwuru na onye nwere 5 million naira si na onye afụ enwere onye ọbụ receive call from gọọmenti mana isi na-ebu ogidi na-ebu ogidi nke a na-ebu ogidi bụ ogidi ogidi a na-eji oyi onu eji etebe egwu a na-atụla akwa maka na anyị nwere nnekwu alọ bụ na-agụ na-eme ile maka na ike nga ọbụla na-eme ile a na-abụrụ ya anya mana o nwere ive ọ na-eme m wee postuo na from now to next court na Nnamdi Kanu ya apụta iri na ọ bụrụ na ọ pụtara iri ọ sị mark my word abịa m post onye bụ ive na my post nọkata ruo 4 hours ofu onye kpọọ m sị m oo ọ kpọrọ ọ bụrọ nke ọ kpọrọ direct ọ kpọrọ my number kwụ 75 nwa be m pikie o wee sị nwa be m na o nwe ive ọ chọ ịgwa ya ọkwụ nọmba papa gị ya asa ọ sị ya gwa papa ya jee delete that video or that picture o send that that picture m post with m uh, with Nnamdi Kanu na mụ delete ọ bụrụ na m edelitirie na gọọmenti ya abịa for me na ha sị na ọ mụ na-agwọrụ ndị nwa ọgwụ and ịma na anyị azago- anyị azabugo ụgbọ nwa bifo anọkatago mbe ma anọkata ndị nwa bịa sị na va bịalụ ka va search a na-asị na ndị ife nwa na ndị ife nwa na-anọ ebe a anyị nwa gbakwa breki mana o nwekwa ndị m na-alụlụ ọrụ mana ive m ma na m na-ekpe ekpere ka ọ dị mma ive m ma na m na-ekpe ekpere ka ive dị mma mee o nwekwa ana m alụkwa ọrụ onye nwe ọrụ ịbụrụ onye oshi ana m alụ ọrụ ọrụ ịbụ na ị na-egbu mmadụ ana m alụkwa ọrụ mmadụ ọrụ na ive m ma bụ fevọ good luck na uche onye na-emegbu emegbu ana m azọ ka ọ dị mma maka na mmegbu mmadụ na-ewe m iwe maka na mwa bụ Chukwudozie onye ndozi obodo abịara m ka ọ dị mma abịarọ m ka ọ dị njọ na ọ bụrụ na m bịara ka ọ dị njọ na eri mgbe m ji mebe dibịa na ị ya-anụgo na nke nwa ama akwa nke nwa ama akwa eri mgbe m ji mebe dibịa ejebe m sef ten years m ji mebe dibịa dị iwe nwa ebidoro m dibịa na 12 years okay 13 years ebido m dibịa na almost 11 years ka m bidogo dibịa now mana ebido m dibịa na 12 years kịta adị m 23 years eri mgbe m ji mebe dibịa o nwebe onye sị na Akwa gburu nwanne maọbụ na ọ bịalụ be Akwa gwọlụsị ọgwụ alụ ya ba ya maọbụ na o nwere ife merụ nwanne ife m na-eme bụ ka ọ dị mma ha ya-asị nụ na onye abịasị be Akwa bute ike ọ ife ị ya-anụdebe o nwebe onye ya-asị na ọ bịasị be m ma ọ bụ na ọ mụ gburu ya nwanne nwoke ma ị bịa be m sị m na mụ gbuore gị mmadụ agwa m gị na ụdị ive a dịrọ na amanyala anyị na-eji ego one ka ị ya-enye m enwebe eposturu m that thing wee kwuo sị na Nnamdi Kanu ya release from now to next court and ya bụ ife sikwa etu ahụ anyị si kwu ya wee mee ọ bụrọ m mere ọ alọ bụ na agwụ m mere na Chukwu okike abịama fa tiri aka ọ dị mma and na ekwere m va nkwa efi naabọ m ma-egbu efi naabọ ka m wee kene ha with ife ndị ọzọ m golu ka m gbara ọsọ ọsọ olukwa 1.something million mana ana m ekwuru ka mmadụ nye m ego ada m ekwu ka mmadụ nye m ego no na o nwere ife m chọ ka m prove-olu ụwa ndị na-enene m maka na ive na-ese tata bụ na Akwa bụ dibịa o nwere ọzọ onye kwute maka ya so epostu m that thing ndị mmadụ sị m jee deletie na a ya-asị na m na-agwọrọ ndị nwa ọgwụ m bịakwa checkie o nwekwa onye m kọwatara ọ sị na m adazi na-ekwu ụdị ife ọkwa mụ ma bụ nke mee mgbe nwanne o nwe mgbe m kpesịrị Nnamdi Kanu ekpere na live video ọ dị na my phone just ụbọchị m na-ekpe ekpere m tinye afa ya aza m ụgba ya wee post the picture kọlụ si aka dị isi aka ekpe na-abịa ife m me bụ m je delete the picture mana o nwere ndị screenshot ya mụwa bụ Akwa sef screenshot kwa ya ọ dị na phone m na-aghọta e screenshot ya mana edeletigo m ya they reach my life um, my life um, na and that um, ife ahụ ndị edelete nye mana o nwe ndị capture ya some ndị scammer na-eso m capture kwa ya maka na o nwe ndị ji afa m mepe Facebook wolu m wee na-anakọrọ ego so m postgharịkwa the thing mana ọ mụ bu ụzọ kwu ya ife afụ na-elube last two week um, olube one week ma two weeks m kwu that thing m pụtakwa Monday kwuo nke m kwu sị lapụziere anyị Nnamdi Kanu na maka ka anyị ga-anọ sit at home ekwunye because of na mụ mara ife m melu ka ọ wee do release na mụ tụrụ Alọbụnagụ challenge na ọ bụ na o mere akwụsị m dibịa mana ọ bụ na ife ahụ m kwuru na o mesi na o melọ ụfọdụ ya akpọrọ m n'ọnụ si na o nwere ife Akwa maala ọ na-eme Akwa bụ mmọnwụ lomata na ya na-ekwuru okwu ife ndị mmadụ na-achọ ọ bụ ntụrụ i gbuo mmadụ ndị nwa na-achọ anyị okwu ma ọ na-akọ anyị ọnụ na anyị na-eme dibịa tụrụ i gbuo mmadụ e wee mara na ị nwere ọgwụ ọ bụrụ ka ndị niile m na-agwọrọ ọgwụ pụtaba ọ bụrụ ka ndị niile m na-agwọrọ ọgwụ pụtaba dụ proud na mụ na-agwọrụ fa ọgwụ nọọ ya bụ m na-agwọrụ ndị mmadụ ọgwụ m marakwa a gwọrụ ọgwụ ị na-eme ọfụma m marakwa a gwọrụ ọgwụ ụzọ wee na-emepe mana ihe adụdị proud o nwe ka i si bịa esi mmetikwa n'ilu na ndị bụ ụnụ bụ ndị ụka ndị be anyị adụrọ proud of omenala mana fa luo n'ụlọ ụka fa chinie aka a na-ese fa foto fa sekpuru a na-ese fa foto fa daa ana a na-ese fa foto e tie fa ajụ fa daa ana na-erughị ya esee fa foto mana adụzi proud of omenala ka m gwakwu na eziokwu onye debe ọgbọ amụ ife nka nka ọdụ nka nka gbaanụ mbọ ka onye nata azụ n'omenala na power dị n'omenala onye nwere ntị nụrụ onu m ife m bụ bụ ezigbote onye amụma lomata na mụ na-emezie na omenala ọ bụrụ n'ụnọ ụka ka m na-eme ọdịnala m nwa adokwa ntọ na o nwe ya ka m wee nwee crowd maka na ife niile e nwe e ji eme magic bụ anyị nwa na-amụpụta ife niile e ji aba mba bụ anyị nwere ya na m kwuru sị onye na nke ya onye na nke jee na my page ka ị fụ ebe m sendịlụ ebe m posturu that thing mana lụmata na m deletekwa ya mana e repostkwara ya mana ife mere last two um days na ife mere last week i luo i luo n'elu ihe afụ the date ọ mụ kwuru that thing and etu ahụ si wee kwuo ya ka o si wee dị ọgwa Nnamdị Kanụ adịgo release mana mụwa na-eme ya nọọ ka ọ dị mma o lulu aja m chụrụ achụ ị na-aghọta mana ife na-ewutezi m tata bụ na ụfọdụ ndị o nwezi onye kwute maka ya mana onye ọbụla maara maka ife nwa m na-ekwu mana ọ bụrụ na ọ pastor maọbụ na ọ daddy GO ma ọ daddy GO merie ọ na-ewu mana ọ maka na ọ akwa merie o nwere okwu onye kwuru ya ekwu mana ya na- anyị anyị ana-emelọ ka ndị mmadụ tobe anyị because na anyị akarịgo otuto o nwere ife ya amụ ya bụ na onye akarịgo hyping akwa akarịgo hyping ada m ekwu ka i too m maka na i togide m ruo echi o nwere ife ọ ya-emelu m n'arụ na-aghọta ee maka na mụnwa adịgo ka mmadụ o nwere ife i nye m tata ya ezuru m ị na-aghọta ee na akwa bụkwanụ mmọnwụ na ọgwụ nwe ịbụrụ a na-agwọ emegokwa ọrụ m ife ọ ya emeri m ị na-aghọta ee ọ fịara arụ ịfụ onye ọgbọ m na naijiria kakwa m mụla bụkwa na anyị na-eme dibịa ee na-eme nke nwa na-eme nke nwa akwa gosi ha worth Ị fụ na akwa worth kwa more than um, 20 billion akwa akarịkwa egwu ee mana ọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ị mata onye akwa bụ ụfọdụ na-asị si na ọ ka e wee nye m ego ma ego gị ka ị ya-enye m nọ na mụ na-alike m mee ife ka ụwa fụkwa i kwuola onye mere ife like ọ bụrụ na m kwuru na two weeks amụ um, na na next court a na Nnamdi Kanu ya-adụ free mana o mesie na ọ dụlọ free ọ kwa ị ma na ndị mmadụ ya aka ntam otu m and image m ka m gburu o nwere ndị busịa amụma mana o merọ mana mụ buru o mee mana ọ maka na ọ dibịa o nwere voice note o nwere ama m na ọkwụ na ọ ga online o nwere one guy ama m na onye Aguleri m onye m- onye ọ na-ekpu okpu red o kwuru sị sị rapụ magic niile na-eme online na o nwerọzi dibịa nwere ọgwụ na o nwee dibịa nwere ọgwụ sị release Nnamdị Kanụ na ọ ya-etinye ego o nwere onye gosi m the video m sị ya kpọọ this guy ka e tinye ego mana eh, anyị enwetarọ nwere contact ya mana eruo nwanne echie ka nwanne nwanne echie nkwuo wee sị na mụ na-enye from now to next court na Nnamdi Kanu be release etu a m si kwukwa ya ka o si wee dị mana obodo ekwuro ya ekwu naijiria ekwuro ya ekwu maka na ọ bụrụ na obodo oyibo ka amụ ka anyị bụ nọ na country anyị nwee nwere isi na mụ ya-abụ a hero maka na ọ dịrọ easy eh, ọ mụ bụ the youngest onye amụma e nwere ebido m 12 years ị ma na ụgwọ ndị aghọtarọ ife m na-ekwu mana ka m gosi unu mgbe m bidoro ọbara tụle mgbe m bidoro wee mebe ọbara ọla maka ndị afụbe the post m na-ekwu kịta n'ebe a ị fụrụ ife m kwuru ọkwa ị fụrụ 3 days ago ka onye a share ya ọkwa ị fụrụ ife e dere from now to next um, next court Nnamdi Kanu will be released mark my word ọkwa ị fụrụ ọkwa ị fụrụ so mana ụwa ekwuro ya ekwu maka na akwa ụwa ekwuro ya ekwu maka na akwa kwuru ya mana ị nee anya ị fụ how many days onye nwa shiara ife a ị na-aghọta mana ọ mụ screenshot ya na na page ofu scammer mana ọ mụnwa bu ụzọ post ya e wee kwube okwu o nwee ife e kwugasịrị m wee delete ya and the video ebe m lụrụ ọrụ dụkwa as evidence and the video video ife enwelu enwelu date na the video mmadụ ada edelie so ị na-aghọta ee na the video ka dụ na onye chọkwa ka m gosi egosi ya m ama epost online maka na i post online obodo anyị ayari ayari obodo anyị adụrọ mma echi niile eyi ebowe ebubo na ọ ya ife e kwuru n'ọnụ ka e ji gbuo Eddy mana e check ọfụma ife niile e kwu na Eddy me Eddy emero ya ọ maka na Eddy bụ onye amụma na-ewu ewu e wee tụọ plan wee gbuo ya mụ kwuru na o nwere video o nwere picture m chọrọ igosi unu mgbe Akwa bido mebe ọbara ọla ka ị wee ghọta ihe na-ekwu na ya na-agbalọzikwanụ ka anyị data ego ee na alụ anyị niile bụ sọ ego ego na m kwuo ọ sị ikolobịa ọbụla bụ dada na-enwerọ ego ya je kpụọ ya dada ya na dada bụ eze ntutu bụrụ eze mmadụ bụrụ eze ego onye ka e ji akpọrọ isi ego ụbọchị bụrụ gboo ee na ikolobịa nwee dada mana o nwerọ agarị ofube ego ọ bụrụ onye ala bụrụ onye mkpụrụ mmiri maka na i nwee dada nwee ego ọ dụ ka ife ahụ a kpọrọ anyị na mbụ ya bụ isi ego ndị ara na mekaniki ekweghịzi anyị mara ndị bụ ndị ara nwere pichọ nna atọ mana ị ma na ike gwụ.

Evo last 215 ị ma na Akwa dibịa Okay, 2010. ka ị wee pịkọzie from 2010 to now ka ị malụ mgbe enwe emegokwanụ m ọbara ọla rie nne nwere mmụọ a na-akpa nwansi ọkwa na Akwa na-eti ya kenwa bụrụ 215 agwọsibego m ọgwụ ike enwego m about moto na mbụ ebe nwa enwego m about moto na mbụ ebe nwa ebe 215 am ka ị wee ma na Ogidi nwa abụrọ Ogidi taa so na mụ na ana m agwa ndị mmadụ sị ya ọ bụrụ na mmadụ mee ife kwuorie ee eh, lapụ na onye ahụ bụ dibịa mere a na-awụpụrọ dibịa n'alụ na ọ bụrụ na a na-awụpụ dibịa n'alụ na mụwa awụpụgo na mkpọrọ mọnụ dị na dibịa esike no matter na ndị ọ fịakwa arụ ịfụ onye ụka ka m mma ee ọ bụrụ ka ọ bụrụ ọ bụrụ ọ bụrụ mgbe Bakassi nọ nọọ ka a kpọọ Bakassi ka Bakassi weta mma va nwa ka e chekibe ndị mmadụ a bịa echeki ewu a malụ na i mego njọ ọ bụrụ na i mego njọ si gbuo ewu ndị ụka ya egbu egbu orinne ee maka na mụwa kwa onwe m bụ sọsọ ive ya asị na mụ na-egbu bụ ebunu na ewu ana m anọrọ n'ebe atụ alo ka e mee mmadụ ihe ọjọọ ee ana m anọrọ ebe ebe na-akpa nkata mmadụ mana o nwere ndị ụka marụgo in fact ka m lapụ ikwu okwu ị ma na m adị ekwu okwu mana okwu m okwu na-afịa m arụ maka na okwu ka m na-ekwugide chi ejie evolu maka na mmadụ 20 mmadụ 50 mmadụ 100 mmadụ 300 a na-agbala afa bụ okwu ka i ye-ekwugide chi ejie maka na ị ya-agwalịlị onye afụ ife o ji maka ya wee bịa nye ka i ye-eji gbagidere mmadụ afa gbagide gbaa mmadụ 300 400 in a day ị mara na okwu na-agụ o nwere ka i ye-esi kwugide okwu ị fụ na okwu bụ ọrụ so ada m ekwu too much mana m kwuo okwu i gee ntị ghọta ive m na-ekwu okwu m na-adị zigzag okwu m na-abụ n'ilu n'ilu mana onye nwee ntị ya ghọta ive m kwuru ee eh, ive o ji adị zigzag bụ ka ọ gbaa ofeke gharị mana onye nwee uche ka o chegharịa o nwe ife ị fụlụ dị surprise kwuolu onye ahụ hmm, na ọ bụrụ na pastọ mere ive nwa kịta ọshọ mana ọ maka na akwa mere ọshọrọ mana ọ ya-adịrị onye ọbụla mma ada m ekwu ka i nye m ego ada m ekwu ka m wee wuo na after all na mụ ka gụwa na-awọchị m ewu ewu ị makwa na i wugide wuruo ka akwa i jebe nga i jebe nga n'obodo a mụ gwara gị maka na onye onye ka wee trend ya ka a ya akpụrụ jeje kpọchie a jụwa kedụ ife kedụ kedụ your occupation ọ ya kpata m nọkata post m go and look for your destiny my own destiny na to do juju and efu efu and dibịa ife ọgwụ n'ọdụ n'isi kpuu never give up o nwere ndị na-alaba ya bụ m na-eme vidio fa ana akọmentị na comment m na drop nọmba fa ụdịka ndị ahụ bụ ndị wayo ọ bụlọkwa Akwa and agwago m ndị mmadụ unu etizina mmadụ ego online beware of scammers ị chọ ịfụ Akwa ị ya-abịa abịa ọ bụrụ na ịfụ nwa ụmụ anyị akpa ọ bụrụ na ịfụ nwere ọmụ ya naba ọdụwa eso i jekwuru onye ọzọ kọọ amụ ka ọ bụrụ na ya bụ ife ya emebi n'oge i jekwuru onye ọzọ ka o mee na ọ bụlọ sọsọ m bụ dibia e nwere ya bụ sọsọ m bụ doctor ada m ejikwa n'ebe ọ na-ata alụ ana m ala ikekwanụ ka ọ dị mma karịa ịdị njọ maka na ife ọma na-ebute ife ọma ife ọjọọ na-ewetakwa ife ọjọọ ya dụrụ onye ọbụla na-awatch m na mma anyị ada akọ ọnụ o nwe onye mụ na ya na-akọ ọnụ anyị ada anụ ọgụ o nwe onye mụ na ya na-anụ ọgụ ọ ya bụ m pụta ndị mmadụ ewere m wee na-akọ eri onye chọba followers o were Akwa onye chọba ihe ịdụ famous o were Akwa asọ m ga-ewe na m wee kwuo okwu mana ị na-ekwu okwu mara ife ị na-ekwu maka na ụfọdụ kwusi chezọ mana onye a gwalụ echezọrọ ka anyị na-egburo mmadụ anyị na-apịakwa mmadụ ịtarị mmụọ o nwekwara nwa ndị kwusi ajọ okwu ebe anyị nọ ee ị checkikwa ọfụma ọ dịkwa ka ụwa nke fa ka njọ na m kwusi onye ilo m anwụna ka ọ dị ndụ fụ na m mesi ka ya mma ikere m oyi oyi emekwala gị mana dị sure na ị da emejọ mmadụ na aka ị kwụ ọtọ ọ ya-adịrị gị mma amaka mere unu jee paakị sọsọ bụ ife shialụ ive nwa m kwuru sọsọ ọwụ bụ onye shia ya mana ama na ntụ isi anaghị ala agbawo mgba even Jesus Christ fa na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu ọ bụ na Jesus Christ na ịfụ ya anya ọ gwawa ụdị akaja emerie ị fụ na ụwa nwa yari ya yari ọganilu mmadụ mgbe ndị ọ na-ewe iwe ndị alakwa agwawa ụdị okwu a bụ ndị kasịkwa mma maka na ama m aba na comment section wee fụ ụdịka okwu a na-agwaga o ndị nwa bụ ndị brainwash go isi ndị burugo alternator na-achaji battery va ee ụdị ndị ahụ aja na ka ị saba fa okwu rapụ fa n'ụbọchị ife ya esi ike ya esi ike fa ya-abịa enyemaka amụ fa ya-abịa ka ihe pụ afa maka na o nwe onye kwuyere isi na Facebook one day o ji afa m wee kwuo erisi enyela onye ọnụ eruo o wee welu afa kitchen ndị na-esi nri wee kwuo erisie one day ama m ebe ife a mere o wee were afa ndị na-esi nri wee kwuo eresi na anụ etiri fa bụ anụ eke ka ọ sọ gị ọkwa m ka a bụ asị spiritual father nke a mụọ ife niile down mana ị ma na nwa diochi a na-akọsirọ ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ gụ bụ onye na-ekwu okwu mara ụdị okwu ị na-ekwu malụ na onye kwu okwu na-ekwusi echefuo mana onye a gwa a na-echefulọ idemisowa na nso na-esokwa mmadụ gbaa mbọ ka ị mara ife ị na-ekwu ekwu na okwu ka ọ wee tọọ ka ndị mmadụ wee laikịa gị i kwusi okwu ndị mmadụ wee laikịa gị hailụsịa gị that moment mgbe ị ya-ataba afụfụ ya o nwezikwa onye ya ama ya gazielu o nwe ndị tisi egwu ụka kọtọsịa ndị dibịa mana e mesie fa ya ba alụ ọkwa anyị mesikwa anyị nwa bụ ndị dibịa bukwa ụzọ wetaba ego ee mana ị ma na onye ndị ndozi ka anyị bụ ndozi ka anyị na-edozi anyị na-azọ azọ anyị a na-egburo egbu ee mana ọ ya adịlụ gụ bụ onye na-ekwutọ anyị mma ee ọ ya adụkwara mma na-emesikwa ọ dụrụ mma ndị mmadụ ekwutọkwa gụ a ya gazielu maka na onye nwee ife na-akụ asị anyị enwere ife ụnụ nọ ya n'ụzọ ive nwa bụ my page ive nwa bụ my page nke ọzọ bụ normal Facebook account ive nwa bụ my page akwa ọkụkọ tiwara akị foundation this is my page enwere m page enwere m account sọsọ ofu ka m mepere nke nwa sọsọ fa naabọ ka m nwere any other account is fake ya gazielu unu mmadụ si otu iri ego online enyena onye afụ ọnụ mmadụ si otu iri ego online enyena onye afụ ọnụ mmadụ sị gụ nye ya ego ka am ka ọ wee kpọta ọba akwa gụnwa mazi mana ive m maara bụ be careful ọ bụlụ mmadụ na-alụwa ego online esi na ọgụ na akwa na akwa na-alụwa ego ka m gwa unu eziokwu since two years ọ sọrọ ya bụ na-eche ịkwụ 100 million ka m wee rụọ alụwa ọrụ online adama atraị atraị ichefu m ebia abịa o nwe ife na-eme ife ife a na-alụ ọrụ ọ bụrụ na ị nọrọ nso zite mmadụ o nwere meaning meaning ya bụ na mmadụ 1500 na-abịasị be m in a day so ọ ya bụ m wepụta ọgwụ agwa m gụ na ife ya eme wepụta m ọgwụ agwa m onye na ife ya eme mana ịkwụ m ụgwọ ahụ sị m lụba gị ọrụ ọ ya ata anyị na amaghị arụrụ ndị ọzọ ọrụ maka na mma anọ ọ bụrụ nke na-eke eke anọrọ nsọ ọsọ na nke ọ na-eke mana ị sendịa mmadụ m wepụtasị ọgwụ agwa m ya na ife ọ ya eme so ị na-aghọta ọ ya ka m ji sị gụ zite mmadụ ndị ọzọ dịka ibe ka ị wee confirm ma ife a na-arụ ọrụ na true true na a na-arụrụ ọrụ ya gazie share nụ this video ka ọ gaa viral